Moni ndine Jack. Kodi munamvapo nkhani ya Hiro Onoda? Hiro anali soldier, intelligence officer, wa ku Japan nthawi ya Second World War. Ndiye mu December 1944 anamutumiza ku the Philippines Islands. ku dera lotchedwa Lubang. Iyeyo ndi gulu la anzake anawatumiza pamenepopo kunena kuti adzikaphulitsa malo ena aliwonse amene ma forces a usa angafikire kunena kuti adzasokoneze adzakanike kufika pamene nkhondo imapitilira chifukwa nthawi ya second world war Japan imamenya nkhondo ndi usa nde usa ili ndi mgwirizano ndi dziko la the Philippines anapezeka kuti Hiro uja anamusiyadi pamene paja nde atayamba mission yawo ija kuti aphulitse malo amene amayenera kuphulitsa anauzidwa aja, akuluakulu anabweranso kudzauza kunena kuti ayi basi mission yasintha musaphulitse malowa. Ngakhale zinamukhumudwitsa Hiro chifukwa choti ankaona ngati mission imeneyi inali yofunikira kwambiri kuti agonjetse ma Americans aja. Koma nanga si iye ndi soja chabe akuyenera kutsata ma orders? Nde anauzidwa kunena kuti nde inuyo muzimenya guerrilla war eti? Mulowe mu jungle muzimenyana nawo ma Americanswa muziwathothola one by one. Anali iyeyo ndi gulu la anzake. Hiroyo, commander wake Taniguchi mmene ankawasiya anauza kunena kuti no retreat. no surrender and no matter what simukupanga surrender chifukwa empire ya Japan singapange surrender ndipo sitizapanga surrender nde tiye nayoni nkhondo anthu musasiye nde gulu la Hiro ndi anzake linathamanga linakabisala mu phiri kunali koopsa chonchi kuthengo kumbali ya kumene analiko ku Lubangiko pamene ma forces ena onse aja anatani anapitirira kumakamenya nkhondo mbali ina iwo aja basi anali busy pamene pajapa kuna kumamenyana ndi ma forces a USA kenako anayamba kulandira ma leaflets mapepala amauluka ochoka mmwamba olemba kunena kuti Japan yapanga surrender nkhondo yatha pangani surrender tulukanimoni mphirimu nde Hiro ataona ndi anzake anaona kunena kuti fanzi ifuna kutipusisa afuna kuti tituluke tikatuluka atiphe komanda anatiuza kunena kuti no surrender nde kuti nkhondo singathe japani singatani singatule pansi zida anazipanga ignore ndikumapitirizabe nkhondo eti nde tsono nkhondo ija inafika poti ma Americans aja samawaonanso ayi amati akachoka mphiri muja pena nanga sindi njala amalowerera kupita kukapeza midzi apeza midzi muja ayambanso kuombera kumene kujaku ndikuba zakudya ndikubwerera pena amaba akapeza pamene pali zida aba zida ndikubwerera kumene amabisala kuthengo kuja ndi anthu amawaopa kwambiri anali anthu oopsa kunena kuti kuthengo kuku kuli ma soldiers a ku japan eti ndi ulendo wina atapeza kuti atuluka anapeza kuti anamenyananso ndi gulu lina koma gulu lake linali la ku philippines eti ma soldiers a ku philippines ndi anaomberapo anthu angapo mpakana panasala anthu folo hiro anasala ndi azinzake anzakewo anali shimada Akatsu ndi Kinsichu anali akulandirabe ma leaflet aja amaponyedwabe, amalandirabe makalata, kenako kumafika pomalandira makalata ochoka kwa azibale awo, ena omati iyayi ndine mayi ako, nkhondo inatha tulukani zibwerani, iwo aja ali hii fanzi ikufuna kutipusitsa iyi, cholinga ititani, itiphe, nkhondo siingatani, sizingatheke kuti nkhondo yatha, anakhalako nthawi yayitali. amakana kukhulupilira nde pena amati atuluke akamenyenso guerrilla war yawo ija anapeza kuti anthu awirinso ena anatani anaomberedwa panatsala awiri okha hiro ndi nzake eh, nde nzake wina anapanga surrender anangonyamuka kupita kuti "Ah, ine ndifuna ndikaone ngatidi nkhondo yatha akulimbikira kuti tachita surrender hiro ananena kuti ine sindingapange surrender pokhapokha taniguchi Commander atabwera kudzandiuza kuti chani tachita surrender chifukwa fanzi ikutipusisa anayesera kumuuza nzake kuti asapite nzake uja anapita anakapanga anakadzipereka anapanga surrender nde hiro anakhala muthengo nkumamenya guerrilla war amati akatuluka mmene mujamu ndi zida zake apeza mudzi aombera anthu anakhapapo munthu wina mutu kuba kaya aba ng'ombe aba zinthu basi aba zinthu kubwereranso anali anasanduka boogeyman munthu woopsa kwambiri ku dera la labang kunena kuti muli munthu umomo amene amatimenya nkhondo yoopsa kwambiri koma chifukwa choti anali pobisala ponena kuti samadziwa kuti ali patipati koma amadziwa kuti kuli munthu ukuko amapitirizabe kumaponya maujeni ma leaflet kuyesera kumayankhula pa chimegafoni kumafuula muchiyankhulo chawo kunena kuti nkhondo inatha tulukanimoni koma hiro samayitani samayilola kuti asa afuna andipusise nkhondo sinathe mpakana kunapeza kuti kunatulukira mnyamata wina wake wochoka ku japan dzina lake suzuki anali onena kuti anangomva mbiri kunena kuti akuti kuthengo la ku labange kuli soja wa ku japan nayenso ndi wa ku japan ananena kuti ndikufuna ndikamusakesake ndikampeze kukhala mission kumanena kuti ine ndikufuna ndikampeze akuti akuona ngati nkhondo ikadapitirirabe mpakanadi anapita kuthengo kumene koko anapeza kuti anagwidwa ndi hiro uja koma chifukwa choti anayankhula chiyankhulo chakwawo kuti ndikukudziwa ndiwe hiro ndipo azibale ako akukufuna nkhondo inatha Inatha kalekale so osati panopo iyo yatha dzaka dzambiri iweyo ungobisala kunoko nkhondo inatha Japan inapanga surrender Hero uja amakanabe kuti aah mundinamiza ine ndizakhulupilira commander wanga akazandiuza one kuti nkhondo yatha chifukwa choti commander wanga anandiuza kuti no surrender nde Suzuki uja anati okay chabwino ine ndipita ndikawapeza a commander akowo ndikawauza one kuti Hero ali moyo ndipo akuti akudikilira kuti mukamuuze kuti nkhondo yatha Suzukidi anabwelera anakapeza kuti anakanena ndi kuboma komwe kuti herotu ndampeza anapereka zithunzi ndamjambula uyu akumenyabe nkhondo uku akupha anthu m'midzi akuti akumenya nkhondo yatani ya japan akumenya se- second world war mpameneno anthu aa munthu uja ali moyo a- anakasakasaka akomanda ake anali atachitanso retire atasiya ntchito ya, u- a- ya mu army anali akugulitsa mabuku amagulira- amagwira ntchito mu bookshop in fact

mmene anthu amadzati, ah, munthu tampeza uko akumenyabe nkhondo ndipo nthawi imeneyo hiro anali atapha masiviliani 30 mu dzina lonena kuti akumenya nkhondo ya japan akumenyera nkhondo mfumu emperor basitu mpameneno anatumizanso chani maforces anakapeza komanda aja a Tananguchi kuti pitani mukamtenge hiro anapitatu a Tananguchi anakatula kumene kuja anafika kumene kuja ndine nkhondo inatha tula pansi zida iye uja ha Ali nkhondo inatha tiyeni tizipitani. Basitu mpamene anawatenga a Hero kumatani, kumapita kwawo. Anakafika kwawo ngati Hero, anakumana ndi a president, a makolo ake, anamuona ali nzaka 22, anakapitako ali nzaka 50 chani ka. Atakalambiratu, anali ndi nthawi, nkhondo ino inali nzaka 91. Zikomo kwambiri.